Igbo bi n'ọwụwa anyanwụ ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma njem ọ na-asị m ya gazie ị na-amakwa mmiri na-ama anwụ were onu m wee mara m ọ maazị chi nwatakwa akụ nwa si Ọmambala wee bịa ụwa onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo e, ndị be anyị sị na ọ mememe butere kwukwukwu maka na ebe ọbụla onye oke ekwulekwu nọ nee anya ọfụma na o nwere onye oke omekome n'ebe ahụ isiokwu m wee bụrụ gịnị na nke ikpeazụ a o nwere ihe m fụ mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ebe niile ka ọ dị ya bụ ihe wee bụrụ gịnị ọ jọgbu udene wee sigbuo nkakwụ amarọ m ma ọ bụ otu obodo anyị so edebe iru na nke ikpeazụ a ka ya bụ oke omekome omekome ji wee lizie elu n'ebe ndị be anyị nọ ọkachasị anyị bụ ndị Igbo amarọ m maka ndị ọzọ o wee bụrụ gịnị i nee anya n'ụfọdụ ebe nke na-eme na nke ikpeazụ a ọ nwere ụfọdụ ezinụlọ ọ na-abụ ndị nke m fụgoro bụ nwanne ha nwoke ji nwaanyị ikekwa na ọ mụtago ụmụ one na one maọbụ na ọ mụtarọ o nwe ike ọ bụ na ọ sọsọ nwunye ka ọ nụgo ọ bụrụ na ya bụ nwoke abụrụ agba ya na chie achọọ ya afụrọzị ya ụmụnne ya eburu ụzọ zọbagodo akụ na ụba kata ma ha ga-achọ otu ha ga-esi wee mee kwanyelụ nwanne ha nwoke a ugwu ikpeazụ emee gịnị chọba akụ na ụba nwoke a zọba ya ụfọdụ na-agakwa n'iru ibo nwunye ebubo nke bụ eziokwu bụ na enwe sị na o nwerọ nwa ya ọ ya-agọchitelu ma nke ọ kwọ n'azụ na ọ sọsọ nke o bu n'afọ ka ọ ma Ụfọdụ ndị na-eje ibo nwunye ebubo, o jikwa wee mee nke a mee nke ọzọ, nwaanyị na-ekebewekwa di e olibere uju. Nke bụ eziokwu bụ na ihe niile a nwee usoro, o nwere ka esi esi ya. Ebido chụgharịba nwaanyị, azọba akụnụba, nke a jikwa wee mee nke a, a na-ebo ya ebubo dị iche iche, na-eme nwaanyị akaje dị iche iche. Nke bụ eziokwu bụkwa na ụzụ tụsịa ọ na-ana ebe n'ebe. Ee, nna m Ọzọemena nwa Nsugbe sị na ya bụ ube egwu maka na agbasịa egwu o mee gịnị ọ naa n'ukwu ọ bụrụ nwoke mụtara ụmụ ụmụ ya o nwerọzi onye na-eche echiche maka ha ihe onye ọbụla na-achọ bụ akụnụba nke onye tabitelu o buru na-elozọ na emesịa na echi na ihe niile a na ọ ga-apụta ihe maka na esi omi wee lie une o mesịa ọ ga-ese n'elu isiokwu m wee bụrụ gịnị o nwerọ onye m na-agọchitelu agbanyeghị na ọ dị ebe niile ọ dị ma na nwoke ma na nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ na ihe a na-ekwu na nwunye ya mere na eziokwu ka ọ bụ mana ihe niile nwere usoro isiokwu m bụrụ gịnị kaba na arụ ka eburugodo ụzọ a na-ebu ụzọ azọta ana tupu ya azọba ute gbaanụ mbọ malụ ka unu ga-esi wee kwanyere nwanne unu ugwu ikpeazụ tupu a na-eso nwaanyị na-achụgharị ya nke otu o ji jọgbuo udene ma sigbuo nkakwụ bụ na a ya na-ebu nwaanyị ebubo ma ndị ọ ma ma ndị ọ marọ efu ndị niile o nwekwara ike ọbụna mgbe nwa amadị a na-alị na-alị na-alị o nwerọ onye na-atụpụrụ ya ọnụ o nwerọ onye ma ka o si eje ana o nwere ike ọbụna arụ ka ọ yagide wee nwụọ o nwerọ onye jụla ese ya mana ozigbo ozigbo ozigbo ozigbo e nwetakwara na ozi na nya bụ nwoke emechigo anya onye ọbụla ma ndị nọ mgbago ma ndị nọ na mgbada ma ndị na-ada ajụ ese ndị na-amarọ ebe o bi onye ọbụla awapụtaba nya bụ ihe adọrọ mma ee eh, malụ na ọ bụrụ na i so na ndị dị otu a ọ dịrọkwa mma ka ị nwee mgbanwe n'ime onwe gị a na-asị na ụtọ nwanne bụ na ndụ Gị onye ọma na-ege m ntị, ee, kaba arụ kaba arụ ọnụlụ ube nwanne agbana ọsọ ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ maka na echi na ọ nwanne ka a ga-akpọ otu ọbụla ọ sọkwara ya otu ọbụla ọ sọrọ ya dị echi ọ nwanne ka a ga-akpọ ụfọdụ ndị na-atụ n'inu na-asị na o nwere ọyị ka nwanne ee nya bụ ihe ekwetesịrọkwa m o maka na ọ nwere mgbe ozu ya-abụ o sibe isi onye ọbụla na ọ nwanne ka a ga-akpọ ọ bịa mee gịnị ọ nekọta ya anya kaba arụ ọ bụrụ na na ị bụ onye gị na ezinụlọ gị adọrọ na mma na gị na ụmụnne gị adọrọ na mma kaba arụ kaba arụ ka i dozie ya kịta ị nọ ndụ ị na-afụ ụwa niile anya maka gịnị kedu ihe m ji ekwu ihe a o nwelu ndị ọ bụ na amarọ ihe bụ nsogbu ha ị ga-afụ nwoke ya na ụmụnne ya ya na ezinụlọ ya na ndị ọyị ya na-eme ọfụma na-ebi n'udo mana ngwa ngwa ọ nụtakwara na nwunye nụbata ya n'ime ụlọ ya na ụmụnne ya niile esee ha ncha niile abụrụ oke na buusu o nwerọ onye ga-ejizi anya wee fụ ibe ya gị nwa bụ nwaanyị na-ege m ntị ị bata na ezinụlọ a na-ebi n'udo ị bata o wee bụrụ na ihe bụ mkpa gị bụ otu ị ga-esi wee sepụ iru di gị n'ebe ụmụnne ya nọ malụkwa malụ na nya bụ na a tụnie ihe elu na emesịa na ọ ya adalu ala ọ ma na-adịgide ọ ya enwelele mbọsị ọ ga-abụ o lue ọ ụmụnne di gị a ka ị ga-achọkwa ọ ndị ọyị di gị a ka ị ga-achọ isiokwu m abụrụ gịnị onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ọ bụkwa na ị marọ asụ ọ gị nwa ka ọ dịlụ emesịa anyị ma na igwe niile jekọ n'ụzụ were onu m wee mara m ọ maazị chinwatakwa apụta gịnị ya na nwa si Ọmambala wee bịa ụwa a sị m na ihe ọma ga-emela anyị ezinụlọ gị ihe ọma ga-emelu unu hmm, onye ọbụna jiri ji maka gị wee zọpụ ajọ ije a sị m na isi ya ga-atọ na ya maka na ọmụmụ egbu mgbu na mma ya adịrị ya nkọ daalụ nụ ụmụnne m ka ụmụaka melụ na anyị ka ọ dị mgbe ọzọ